ebe onye ọ na-eme okwukwu okwukwu nọ ọ bụrụ na i lezie anya ofuma ị ga-ahụ na onye ọ na-eme omume omume nọkwa ebe ahụ maka na ọ bụ ebe omehurochi nọ ka okwuhurochi na-anọ ya ka nwa ọ na-eme omume omume ji ebe obube obube maka na agwara m gị agwa ka nna ji apịa nwa ụtalị ntị adịkwa arinze ka nna ya na-abakarị mba na-apịa ihe maka ụmụ ruru njọ ọ na-eme ịma na ọ bụ nwa nna ya hụrụ n'anya ka ọ na-abara mba mana arinze na-ahụtasị ụmụ iriri agwa ahụ na ọ bụ okorobịa ka nyanwa na-eto ịma na nnụnụ niile nwere otu ụdị nku na-ebe n'otu osisi Arinze apụrụ ọ chịta ọyị ọjọọ ndị ọdịka ọ dị ịma na ọdịka ọ dị kpọsa ọdịka ọ dị egoro ọyị ha agbanwee ghọzie aka ntụtụ ha pụọ hụ onye tọrọ ọgbatumtum ọhụrụ ma ha egbughị onye na-anya ọgbatumtum ha akwapụ ya nara ya ọgbatumtum ndị obodo ana-arụ ha aka ọjọọ ya na ndị otu ha na-adị n'igwe were ọgbatumtum mere convoy ha gbafee onye ji ego ejisie ya ike onye ji ekwentị afọnye ya n'akpa maka na ejiri na agwa ọjọọ mara ha ndị ọnụ nyere okwu asị ụmụ ọjọọ na-agbafeela ọgba tum tum egoro ọhụrụ banye n'aka ha n'otu ọnwa ọ ghasaa a sị gị na ọgba tum tum ahụ dị ihe ị gaghị ekwe maka na ọ bụghị ha nwe ha anaghị eze pothole ha hụ ebe bọmpụ nọ ha anaghị eji nwayọ aga ihe ị ga-anụ kwum agbaka esuru anya gahiọrọ ọzọ o nweghị ihe ha na-arụ aka siri ha ike mana ha na-agbanwe ọgba tum tum o wee ruo otu ụbọchị ihe ahụ na-akụrụ ha ekwe amalite kụsiwere ha ekwe ike ịma na ọ na-abụ ọnwụ ga-egbu nwa nkịta ọ naghị anụzi isi nsị nwa mmụọ ndị mmụọ chọrọ ịta isi ya iku n'ahụ agaghị anapụta ya ha ekulie gawa ohi n'uchichi na be mmadụ ha aga buo plasma họsịrị ihe dị ha mkpa ma ndị ha bịara be ha afọ ala ha ezuchaa na-achọzi ịla ha ele anya hụ nwa obere agbọghọbịa ka na-akpụpụta ara ọnụ ara ya egbudo na shimi o yi arinze ejiteli onwe ya ọ sị na ọ bụ na ọ nyụsịa nya bụ nsị ghara ka pịa ọnụ na ọ ga-abụ otoro etu a ka ya na onye otu ya si wee dakpo nwa agbọghọ a dinaa ya n'ike mana ha amaghị na ụkwụ na-aga wamwam na anya na-aga wamwam na-ahụkwa ya arinze amaghị na nwa agbọghọbịa ma ya ofuma ha emechaa laa aga were ndị uwe ojii ga jide arinze na otu onye nke ọzọ mgbe ndị otu ya nụrụ ihe na-eme onye ọbụla atara ọsọ ọ bụrụzi sọ mmadụ abụọ ka eji ejide ha tụkpuo n'ụlọ mkpọrọ ụbọchị a ga-akpọga ha n'ụlọ ikpe ikpe ha ikpe arinze anọrọ na-ekpe ekpere n'obi ya ekpere ya bụ ka a hapụ ịma ya ikpe ọnwụ ma ọ bụ ziga ya n'ụlọ nga ọ sị na chukwu meere ya ebere napụta ya na ya ga-echegharị na ya ga-ajụ ihe ọjọọ niile na ya ga na-anọrọ onwe ya ya agaghị enwezi ọyị mana emesịrị kpee ha ikpe ikpe were ma ha onye ọkaikpe sị na ha ga-aga nga afọ iri isii na ọnwa itenaanị nke bụ 60 years and 9 months arinze ebee gwazie m ọ bụ na ọ dị afọ iri abụọ tinyere ya afọ iri isii na ọnwa itenaanị ọ ga na-eji afọ iri itoolu ya bụ wasted 90 years gee m ntị ọ na-abụ asị nwata jiri nwayọọ riwe nchịkọ ọ jụma ma ọkpụkpụ onye apụdị mee gịnị ihe o ji jụma ma ọkpụkpụ onye apụdị mee gịnị bụ na ọ maghị na ọkpụkpụ nchịkọ na-agbagbu mmadụ mana ekwughị ekwu gburu okenye ekwu anụna gburu nwata ekwughị ekwu mere ọnụ anụghị anụ mere ntị mana mgbe ekwuwezi anụghị eberezi isi ya na ntị ayịrị nka dịkwa nọ na ntị a nna Arinze gwara ya agwa na ihe okenye nọ n'ala wee hụ na ya bụ nwata rịgorogodi n'elu ọjị na ọ gaghị ahụ ya Arinze asị na ihe okenye nọ n'ala wee hụ nwere ike bụrụ nonsense nwa si were wayọ na ọ bụghị ka ihe nracha si amị o wee gaa ka ọ hụchata mgbọ ewere tụọ nya bụ enwe n'isi ọdụ mmadụ dụrụ onwe ya akakwa abara ya uru rie ọdụ dụkwa onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo ntị adịkwa ya gazie